chifukwa choti chimene mukupangacho chakhala chiliko kwa nthawi yayitali it has been there for quite long does not mean it is the right thing sikuti poti chinthu chakhala chikuchitika nthawi yayitali nde kuti nchoona aa never kupha kunalipo ndi kale ndipo woyamba kupha mzake anali kaini anapha abeli koma kudzafika mpaka na pano sikuti mulungu anavomerezapo kuti kupha ndi kwabwino it will always remain sin ngakhale idol worship it was there long time back koma sichinambe chakhalapo chinthu chabwino chifukwa chake pa exodus chapter 32 mose ali ku phiri Ana Israeli anamuza Aroni, sitikudziwa chimene chamchitikira Mose, tipange fano tufuna tilipembedze. Nde Aroni amaopa fa panali akuluakulu amene Aroni kungolankhulako ndi kuti mwala umpeza. Nde anauza kuti aya vuto palibe tamuvule ndolo zi mundipatse. ndiye ndolo zimene zinapangidwa ku golide anampatsa ndipo anapanga kafano ka mwana ng'ombe ndipo anthu aja anayamba kuvina kumazungulira kumadya kumapereka nsembe mose ali ku phiri ndiye mulungu anaona zimene zinachitika ndiye mulungu anamuwuza moses undisiye leave me alone mose don't disturb me i'm going to finish them in my anger in a moment Ambuye chachitika ndi chani andilakwira nde usandiletse chifukwa moses ndi amene amapanga intercede kubwezako ukali wa mulungu nde mulungu akuti usandiletse this time ndiwononga wonse ndipo i will raise you a great nation nditha wonse mtundu umene tausunge pa dziko lapansi uchoka mu- mu- mwa iweyo you remember what had happened mu nthawi ya nowa anaononga wonse dziko lapansi except eight people so god is able to destroy everyone ndi kupanga raise anthu mbanja limodzi nde mose akanakhala munthu odzikonda akanati eya apheni wose wana wanga amene tabereka nawo ukhale mtundu ukhale pa dziko lapansi koma mose sanatero akuti iyayi ambuye chonde musatero this time kuti mulungu atalemba malamulo 10 ndi chala chake direct ndi dzanja lake back and front analemba malamulo 10 aja ndiye mose anatsika atafika m'musi mwa phiri ataona zimene zikuchitika miyala ija anaiponya pansi ndipo inasweka so ana israeli anapanga miss something chifukwa ulendo wa namba 2 umene mulungu amakapatsa malamulo mose malamulowo anachita kumuuza ndipo amene ankalemba anali mose pamene malamulo oyamba analemba yekha mulungu nde panali kusiyana pakuti poti walemba yekha mulungu ndikuti walemba ndi mose nde zimene anapanga yekha mulungu anapanga miss they missed the benefits of that they never got it it was lost forever chifukwa cha fano nde mose ataphwanya malamulo anapita straight pamene panali fano ndikuligwira ndikuliphwanyaphwanya ndikulisira kukhala fumbi ndikuliponya m'madzi ataliponya m'madzi nkuti ana israeli atangoima chilili chifukwa amamuopa zilibe kanthu imafika nyengo imene amamfuna kumponya miyala koma imafikanso nyengo imene moses amamuopa kwambiri nde ataika m'madzi fano lija anatenga madzi aja ndi kuyamba kumumwetsa wina aliyense one by one akangofika umangotsekula kamwa fika payo mweka kuchula kamulo mwayo mpakana all of them they drank akunjenjemera kuchita mantha ndi mose nde atamwetsa anakayima ku- ku- kukolowera ku chigono kumene kunali kolowera anakayima koteroko ndi anafuula amvekere amene asankha yehova lero amene akufuna yehova abwere kwa ine anthu onse duu except the levites Yes. ndi amene ananyamuka kuchoka kumene kuja ndikubwera pamene that was the day imene the levites were chosen to be the priests because they chose jehovah in exodus 32 nde atabwera kwa moses ena aja chifukwa cha mwano amukana yehova akufunabe fano nde moses anawuza alevi tengani malupanga aliyense apite kuja kuli anthu kuja one akaphe brother wake two akaphe neighbor three akaphe friend pitani nde kunali kupita brother anga ali kuti ndikudula khosi neba kudula khosi friend kudula khosi 3000 people died Yes. chifukwa chani chifukwa cha fano limene linaliko kumbuyo koseko akhala akuzolowera akhala akuona mitundu they thought this time mulungu apanga understand kuti yaya nanga si mose wachedwa timafuna mulungu woti timpembedze chifukwa Mulungu- munthu pa chibadwidwe chake mmene mulungu anamulengera munthu anamulenga kuti azipembedza zimachitika automatic if you don't know what to worship umapanga worship chinthu chimene chili cholakwika ndimene mulungu anamulengera munthu amene samadziwa mulungu they worship something else so the fact that something has been there kwa nthawi itali sikuti ndi cholondola Ah. ngati mulungu wati no ndi no ngati tikuzichita zimenezi zakhala ziliko kwa nthawi itali sikuti zimenezo ndi zolondola ngati zili zolakwika tiyeni tizisiye kati limodzi kaya number 5 we should not be controlled by the system of this world don't be controlled by the system i told you kumayambiriro kunena kuti the system of antichrist has been introduced ndimene ikugwira ntchito pati panopo very soon ngakhale makhadi akubanki alizekwa they will be putting a chip in your flesh osadziwa kuti akukwanitsa malemba so pang'ono pang'ono zikutani zikulowa so that system yomapanga force wanthu yomatenga ufulu wa wanthu yomalamulira wanthu yomapanga control wanthu ya- inayambapo kuchitika it has been introduced kwangotsala kuti the man of sin should be revealed and he will be revealed after the rapture so don't be controlled by the system of this world chifukwa satana kuyambira pa chiyambi chakhala chifu- chili chifuniro chake kuti azipanga control komanso azipembedzedwa yesaya chapter 14 verse 12 mpaka na 14 pamene amadziyankhulira kuti ndidzakwera kumwamba ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa nyenyezi za mulungu ndidzafanana ndi wamwambamwamba chinali chifuniro chake kuti afanane ndi mulungu azipanga control komanso azipangidwa worship That was his desire up to now. Amafuna zimenezo. So this system will introduce so many things that does not make sense. And zinthu zambiri zimene sizimapanga sense zikhala zikubwerabe. Things that don't make sense. Zimene o- o- anthu ophunzirawo ndi amene azikupanga encourage. Ndikupatsani chitsanzo. good example a mask mask kwa munthu amene anapita ku sukulu he knows that a mask is dangerous koma anthu opita kusukulu omwewo ndi amene akupanga encourage kuti muzivala ndi mphuno yomwe mutseke you must take back co2 you are taking back poison yet you went to school you want to kill people so many things zimene sizimapanga sense zikhala zikubwera zikhala zizichitika because that system has been introduced so you must know munyengo imene tilimo tili munyengo yanji haleluya Amen. ndipo mfundo yomaliza

imene after the rapture idzakhala kuti yapangidwa force wina aliyense adzapangidwa force kuti apembedze antichrist chipembedzo chidzakhale chimodzi imene idzakhala false religious worship revelation chapter 17 so chapter 18 it's a commercial city ndi mzinda You remember kumbuyo ndakhala ndikulongosola 10 islamic nations will join ndi kupanga dziko limodzi dziko limene lija idzatchedwa babylon so the coming babylon ndi 10 islamic nations imene zapangana join because that area ndi kumene babylon wakaleyo existed anali konkuja So the time will come again chifukwa kumene kuli headquarters kumene satana anatsikira munda wa eden its in the middle east ndi kumene kunali munda wa eden pamene anatsikira satana paja thats the headquarters thats why mizimu imene ili kumene kuja ndi imene ili kwinaku ndi yosiyana for example mu- ah, mudzaone mukapita malo ena mudzadabwa kuti you experience strange feeli- feelings than malo ena amene mungapite Yes.
zimachitika its because mizimu imene ili kumene kuja ndi yosiyana ndi malo ena aja mpeza kuti ukafika malo ena tsitsi likuyima ngati kuti pali china chake a certain spirit is there kusiyana ndi kumene unali kwina so ndi chimodzimodzi so babylon amene akutchulidwa pa chapter 18 its a commercial city that will be destroyed kumapeto kwa zaka 7 za mazunzo after that jesus will come back kudzalamulira for 1000 years ndiye babeloni ikutanthauza zinthu ziwiri number one sin babeloni ikuyimirira sin ndiye tchimo lina lililonse limene tinalizolowera limene timachita limene sitimafuna kulisiya we have to stop it pali anthu ena tadzionapo kwa iwowo zimakhala ngati zikuyenda za uzimu akakhala ngati imene tilili panopa tikumva mawu a mulungu za uzimu zimakhala ngati zikuyenda koma tikakhala kuti tili kwa tokha it's something else eh? mtumiki akakhala kuti aku- akutumikira uthenga kwa ife zimakhala kuti zikuyenda koma ikakhala kuti ni nthawi ina sizimayenda that's why taonapo ena upeza kuti after teaching wina akupeza kuseli ali munthu wakulungu muzibwerabwera sibwezi tikuchimwa yayi sibwezi tikuchimwa are you serious chifukwa chiyani chifukwa chonena kuti iyeyo amaona kuti zikuyenda at that time ngati ili nthawi ina ndekuti sizikuyenda wayambira zimene amachita zija ndiye moyo umenewu munthu akhala mpaka kuti so Babylon woyamba ndi sin number 2 ndi religion chipembedzo yasiyana ndi christianity christianity is the relationship between man and God so religion chipembedzo chimapha religion can kill you

be controlled, be ruled by the Holy Spirit. Hallelujah. Amen.
Amen. Ali ndi khutu amve.
Amen. Amen. Senti milile tumepele. Ndisana pange